pa nthawi imeneyo mwanena ili munali mu ccap munakulira mu ccap ayi osati pa nthawi imeneyo Ah, osati pa nthawi imeneyo koma ku chiyambi chanu chiyambi munali mu changa ccap eh, cha ccap ndithu tsopano kuti mutuluke mu ccap mukanene kuti ndikhazikitse mpingo wanga kapena ndiyambitse utumiki wanga zinayenda bwanji kwenikweni kuchoka ku ccap iko Ah, ndingakambe kuti ineyo ah, ndima- ndimaulemekeza kwambiri mpingo wa ccap chifukwa chakuti ndimene unandipatsa kwambiri foundation mm. and uh, mukhoza kugwirizana nane kuti mipingo ngati ccap catholic ni mipingo yakuti imakhala ndi strong tradition kapena yes. background mm. imene imakhala ndi discipline mm -hmm. so anthu ambiri amene amachoka mpingo ngati imene ijayo amakhala anthu akuti ali ndi discipline ina yake mm. so uh, ni mpingo wakuti ndimalemekeza kwambiri azibusa aku ccap anagwira ntchito yaikulu kwambiri pa moyo wa ine uh, ndipo mulungu aziwadalitsa Kuti ndichoke ccap chachikulu nchakuti monga tikudziwa kuti mpingo wina uliwonse umakhala ndi zimene umatani umakhulupirira Yes. ah ife mpingo muno sitimapempherera anthu kapena mpingo uno sitimapanga chani kapena mpingo uno sitimanenera ndiye nditayamba utumiki uja ah, ah, ineyo kwambiri ndimakonda kupempherera anthu komanso ngati mulungu andipatsa mawu ndimuuze munthu ndimatha kutani kodi kumpatsa mawu aja ndiye anandiitanitsa akulu a mpingo amvekere kuti ah, Komatu zimene mukuchitazi inde ndi mpingo wathu ndi mulungu Eh. koma ifeyo ndi mpingo wathu sizimatani kodi sizimagwirizana okay ndiye ndi uh, amene it is better you know uh, pena pake ndithu kuti usakhale ngati wobweretsa chani chisokonezo koma ungotsanzika kuti ayayi uh, chabwino ndikupangazi ndikapange pa ine ndekha ndi chifukwa chake chimene uh, tinachokera ku ccap koma kuti uh, panali mwina chifukwa china ayi ndithu koma chachikulu chake ndi chimenecho koma pano pano amene ndikuthokoza mulungu kuti ccap ko panopo mapemphero aja

mm, kwambiri anthu ena akuganiza kuti bwanji ndingosintha mwina zimene ndimachitazi ndikhalebe mu, mu church momwemo than kuti ah, ine izi sindingasiye ndibwerere ndi- ndiime pandekha kuti ndipitirize zimene ndikufunazi monga ndakambira muja kuti uh, zakutumiki pena munthu eti zima- zimayambira uli mwana okay Ah, nde chinthu chakuti mwa ineyo basi ndayesetsapo ndithu nthawi zina kuti amene ndingotani kaye ndingokhala Eh, eh, ena eh. basi kukhala chonchi uja basi kupeza kuti aya mmamawa basi ndanyamukabe kumayenda wapansi uh, anthu a mu mzuzu amandidziwa kwambiri chifukwa ndimayenda monse m'moyale muja mu chiputula ena enanso a ku mzuzu amani- akundidziwa Okay.
eh, ndipo anthu akumpoto ambiri munthu sanganamize amandidziwa kuti mwana uyuyu eh, a- anka- amayenda nyumba kuma nyumba door by door kumalalikira odi Ah, anthu eh tikulandireni ena tithamangisepo Yeah. ena atipatse eh, kuti atikapizepo ndi madzi Eh, ali kodi koma ufuna timayenda ndithu kumalalikira aya ife tilalikire tilalikire choncho so zimachitikabe mpaka nakuti tinaona kuti eh, sitingakwanise kuzimanga yeah. mpingo wanuwu ndi woti munachita kukhazikitsa kapena zinayamba bwanji kapena munayamba mwakalowanso mpingo wina kenako zinayenda bwanji pakana kuti tinadzangomva za ecg enlightened christian gathering Ayi, ndikambe kuti mpingo unakhazikitsidwa ndithu um, tinayamba ndithu uh, ngati mpingo okay. kuti mulungu ayankhula kuti yamba chako choti uyambe uzipanga utumiki umene ukufuna kupanga momasuka nchifukwa chake basi mpingo uja unadzatani kodi unadzayamba mulungu anakulankhulani kapena munangoona kuti anthu anthu onditsatira achuluka ndithu kuti mipingo yonseyi ilipo yeti Eh. uh, wina aliyense amene ali ku mpingo kapena kuti mpingo uyambe pamakhala vision okay pamakhala masomphenya ndiye masomphenyawo aliyense amakhala kuti walandira ndimene akuchimvera kuti ndiyambe mpingo so kaya kuli ccap kaya kuli katolika kaya kuli chani sizinangoyamba ayi mulungu ndithu anayankhula kuti chinthu chitani kodi chiyambe uh, chi- chikhalepo Ah, koma si paliponse pamakhala masomphenya ena amango Ah, zimathanso kutheka koma ndi ntchitobe ya amene- amene akuonera kuti mulungu ndi ah, ntchito ya mulungu kaya ang- angoyamba okha kaya mulungu ayankhula koma nkhani yaikulu ndi yakuti anthuwo akupanga ntchito yotamandika yolalikira uthenga wa mulungu so utumiki wanu umaoneka kuti unakula ndithu kwambiri kuno ku malawi mpaka na dzina anthu anayamba kumatchula ayi abushiri abushiri abushiri Kuchoka ku Mzuzu kubwera ku Lilongwe. Nabwera kuno ku Lilongwe, nakhala muno ku Lilongwe timapanga uh, timatumikira kuno kotero ku Crossroads yes. kena kenaka nzapita ku chini uko uh, ku kumene ku, ku MCP headquarters mm -hmm. eh, nthawi imeneyo uh, ku, ku, kusali mmene kulili panopo okay. Ndiye kuchoka pamenepopo tsopano mpamene timatani kodi? Timapita ku South Africa. So chopita ku South Africa it was a simple thing. Ah, komanso ndikambe kuti kwambiri anthu ambiri amaona ngati ndimakhala kwambiri ku South Africa koma ndimakonda kwambiri kuyenda kupita maiko osiyanasiyana. Ah, ah, the vision was to establish more other branches uh, in different parts of the world. Kuno ku Malawi tinali tapanga kale ma branch ambirimbiri ngati visionaire kapena mwini wa vision ya mpingo umayenera kuti utani kodi uyende uh upite malo osiyanasiyana so malo amene anali conducive kuti tikhoza kumayenda pa nthawi imeneyoyo kukasegula mipingo kwina ndi kwina inali ngati south africa nchifukwa chake pa nthawi imene ija tinapita kumeneko Anthu ena amaona ngati kuti munathamangira kupita ku South Africa musanamange maziko enieni kuno ku Malawi munangopeza kuti basi kungotere basi uyo wapita ku south africa Mm. ayi ndithu tili maziko muno mu malawi Eh, district ina iliyonse tinasegulako tchalichi mmalo ena aliwonse kuli mpingo so tikambe kuti kuli maziko tili nawo maziko a- akulu kwambiri komabe zimene mudakachita ku south africa ndi zimene mmachita kuno zinali zosiyana zimasiyana bwanji kukula kwake chifukwa mutapita ku south africa mpamene anthu anaona kuti ee kuti zinthu zimafika mpaka na masaizi yawo muneneri salemekezedwa kwawo nkhani yaikulu ndi imeneyo so south africa kokha yayi olonso tipite ku zambia kumenenso timalemekezedwa kwambiri ku tanzania timalemekezedwa kwambiri Komabe ngakhale zili choncho- kuti mneneri Yeah, sana- ngakhale zili choncho alipo ena amene ayambitsa mipingo kuno ku malawi imenenso yakula kuno ku malawi kusiyana ndi mmene unakulira mpingo wanu ngati mmene unakulira kunja iwo mipingo imene yakulira kuno ku malawi konkuno so nkhani ya mneneri kuti salemekezeka kwawo iyi. ndi aneneri ngati anthu mukambawo chifukwa ngati ndi aneneri mukamba tikukamba za mneneri tikuti mneneri salemekezedwa kwawo nkhani yathera pomwe ndiye inu munapita kuti mukalemekezeke uko foti kuno ayi simukalemekezeka si za ulemerero Ehe. tikukamba za kukula kwa chani kodi kwa mpingo Okay. Ah, ndikambe chinthu ichi kuti ah, muno mu malawi um, u- utumiki wa uneneri wabwerapo mpano tili ndi tradition yathu pamene mipingo imayamba munomo mmalawi inabwera ndi azungu ok atabwera munomo mmalawi achina david livingstone anapanga establish matchalitchi munomo mmalawi komanso ma catholic ndi azungu anabwera munomo ndiye tonsefe amalawi tinakula ndi ah, kapena kuti ndi chizindikiro chakuti mipingo imene tikuidziwa munomo mmalawi ndi iyi inachoka kunjayi anglican catholic ccap mwandimvesesa eti so mpingo wina uliwonse umene umabwera after that woti wachokera momunomo mmalawi umapasidwa mafunso ambirimbiri mpakana pano chitengabe nthawi yaitali kwambiri kuti amalawi azayambe kuvomereza kuti ngakhalenso amalawi omwemuno mudziko muno akhoza kukhalanso ndi chani kodi ndi mautumiki kapena kuyambanso mipingo so chimenecho nchimene chinapangisa kuti anthu penapake pazikhala ngati resistance kapena kumazipanga distance Chifukwa chakuti mipingo yambiri imene timaidziwa muno mu Malawi ndi mipingo yakuti azigogo athu ankapemphera kumeneko, abambo athu amapemphera kumeneko komanso nafenso tinabadwira kuti? Komweko. Komweko. Ndiye kena kalikonse kamene kubwera panopo ndi kachilendo. Mwandimvetsetsa? N'chimodzimodzinso ndi Yesu Khristu uja ku Israel. Kunali mipingo imene inaliko n'kale ya Mafarisii, Masadusizi. Onse aja anali ali kale konkuja. Atabwera Yesu Khristu Akuti iwe iwenso ndiwenso ndiwe ndani? So chimachitika nchimenechocho ku, ku nkhani ya mipingo kuti anthube pena pakebe basi mu dziko mwakomo amakhalabe ndi mafunso awiri atatu Z, uh, sizimalephera uh, ku- kuchitika zimenezo koma nkhani yaikulu kwambiri ndi yakuti mpingo ndi malo amene timapita kukapemphera kaya ndi wa ccap kaya ndi wa katolika i think ni nthawi yakuti anthu tizilemekezana mipingo kaya ndi ine ndimalemekeza mpingo wina uliwonse as long as kumene amapitako anthu aja amakalambira yehova Chabwino. ndi mpingo Zikomo.
mafunso amene mukunenawo ndi oti mwina amene timakhala nawo anthufe kapena maganizo amene timakhala nawo ndi akuti anthu mumachoka kuno ku malawi kupita mama ku south africa nkumene kuno kukuti kumapita atumiki ambiri ochokera kuno ku malawi sindidziwa chifukwa chani koma ena amaona ngati mumapita kumene kufika choti anthu aku south africa mthumba mwawo ndi mofundirako pang'ono kusiyana ndi anthu akuno ku malawi ndiye akati nthawi ya chopereka chopereka chimakhala chodzadza dengu kusiyana ndi kuno ndiye amati tipita kumeneko kumene kuli chuma chambiriko anthu amaona ngati it's more of eh, an economic decision ayi nkulakwa Nkulakwa?
Ah, nkulakwa chifukwa chakuti ah, pena sitimadziwa mahistory a anthu chimodzimodzinso monga munifunsira mafunsomu history yanga simumaitani kodi simumaidziwa Ah, ngati ine pamene ndimapita ku south africa nkuti nditasegula kale television muno m'malawi ndikudziwika ndi kale nnali ndi program pa tvm everyday anthu amachoka kale mene kosiyanasiyana amabwera kuti 2012 2013 nkuti ndili kale muno m'malawi 2014 anthu amachoka maiko osiyanasiyana amabwera kuno kunoko ku malawi so someone kuti akambe kuti iyayi munapita ku south africa mumatsatira eh, ndalama kapena chani nkulakwa monga ndakamba kale muja kuti masomphenya anga chimene ndimafunika kupanga kumenekokocho chinakwaniritsidwa tili ndi mipingo pena paliponso south africa ku botswana ku namibia ku, kwina kulikonse panali vision

Koma sikuti muli ndi malo anu amene munganene kuti mpingo wathu kumene tili kaya ndi headquarters kaya ndi chani ndi uku. Mukugwiritsa ntchito malo amene mukuchita kupanga lendi. Ya, ah, tiyambe kuti chifukwa chakuti ah, kukula kwa tchalitchi yathu ah, masomphenya athu omanga tchalitchi ya muno mu Lilongwe ndi tchalitchi yaikulu kwambiri imene titapereka ku city for approvals kunoko ku Lilongwe sanayipanga approve Pachif pazifukwa a zakuti ndi church yaikulu kwambiri komanso ndi malo amene tinagulawo sa sizimagwirizana kwa Oh. according ndi ku ku city nde amatipanga a let me say kuti for 10 years ma ma approvalswo samapangidwa ayi. Uh, nthawi ya dpp monga mukudziwa kale kunali uh, ngati ka resistance pang'ono kamene mpaka pano sindinadziwe kuti chinachitika ndi chani komano monga tikudziwa kale kuti mukudziwanso ngati atola nkhani kunali ngati kuti uh, a Bushiri a Bushiri pa nthawi imene ija amakukhomerera. so, eh, so kwa zaka almost 10 years ma approvals athu a church sankapangidwa approve Komano ni boma ilili, mene, litafika po boma ilili, mene atiuza kuti iyayi, ah, mupange, mukhonza apa, mukhonza apa, mukhonza apa, chifukwa kuti chalichi chimene tifuna timange kunoko ku Lilongwe, si chalichi chimene timadziwa ma chalichi kuti ayi, oh, tipita ku chalichi uko, no, it is a mega church, and a mega church is different ndi a normal church, so it will take time, ah, because we are not just building ka, ka chalichi. Komanso pomweponso tamanganso matchalitchi munomu m'Malawi oposa 40 chakuti mommuno m'Malawi. Tikukamba panopo ku ujeni ku Karonga tamanga tchalitchi, ku Mzuzu tchalitchi yamangidwa, akuimaliza pano, ku Dedza kuli tchalitchi koma zonsezo Anthu ena samadziwa amangoti ah sunamangepo tchalichi sunamangepo tchalichi koma tamanga mipingo yambiri zedi tamanga matchalichi ambiri zedi imene sitinamange ndi ya kuno ku ah, kuno ku Lilongwe komanso ku Blantyre chifukwa chakuti ma, ah, ma plan ake ndi, mipi, ndi matchalichi akuluakulu kwambiri amene ah, ali kapena nkambe kuti ma, ma, ma model ake ndi, ndi ma capacity ake otenga anthu ambiri zedi nanga so si akufunika kuti kukhale maapprove komanso kumanga kwake pamafunika zinthu zambiri ikadakhala church chakuti kungomanga chalichi tikadamanga kalekale koma ndi design ya chalichiyo komanso ndi maonekedwe ake kukula kwake capacity yake eh, yomapangitsa kuti ndithu pazikhalabe kuti ah, mu- mu- ah, simungamange apa mupange motere mupange motere so there are some technical things we are, we are dealing with of course tibwera pa nkhani imene